emenụ unu abọchakwara ama m na ahụ dị unu mma unu kwụ chịm chịm aha m wụ nwaada Ngozika Anolefo Awụ m onye Ụmụagụ Inyinese Omire. Inyinese Omire dị n'ime Oji River Local Government Area, Enugu steeti. Anyị si n'Ikoro TV ewetara unu ihe emume a na-akpọ o nwere ihe ndị be anyị na-akpọ ịma avụ. Anyị nọ n'ala Inyinese na Ụmụchime. Ndị Anambra na-akpọ ya ịma mbem anyị bịara tata na nke nwanne anyị nwaanyị na-ama avụ ọ maara gị avụ ka ị ghọta ihe a na-ekwu maka ya anyị bịara ngosi unu nwanne anyị nwaanyị ka anyị jụkwa nya ajụjụ ma mee gịnị ka ọ maara anyị nụ avụ ndewo nụ ngwa ka anyị gazienụ mma o ndee ere i mere a ka m fụtara

omelala ndị Inyi ma mmadụ nwụọ omelala ndị Inyi ee agbakọ erelu onye na-eme emume ọ na-eme a la-eme Okay. ya ọ marịrị ya eji nkwa nke ya o mebe Okay. Mhm, mgbe o suru mgbe nke ndụ mmọnwụ ha emebe o sula nke anyị anyị ewere ọlụ kwuwe ndee ka a na-amakarị nya wa avụ ka a na-ama avụ ka a na-amakarị avụ abụ ọ bụrụ na ị chọrọ ma ọ bụ nkwa ozu gwa mee nne gị ka ọ laruo n'udo ị kpọ ndị avụ ị na-eme emume a ihe e shike ihe a la-eri o nwee emume ọdọ ndị mgbakọ ha pata mmịa a na-aṅụ na-adagharị o nwe ihe ọdọ e mecherele onye na-ama avụ nụ ọ fụta kwuo okwu ọ nya bụ mkpọtụ e mecha a gbasa ọ nya bụ omenala anyị ihe ịma avụ nụ ị mụtara ya amụta shọ mara gị ama avụ nke avụ bụkwarị ihe merela ihe bụ ọrụ chukwu nyere gị nwa nwa m mụwa gara m mbe ebekwa akwa beketa akwa ewekwere ihe a nye m ihe nka m na-ebe akwa nwa osobi ụwa nyaa sokwere bịara mụ a were lele eri
mma o ị nwere ike igosi anyị obere ime eme mara anyị avụ ka anyị hụ ka ụmụ ụwa ka ha ghọtakwa ihe wụ ịma avụ maka na ere e si ekwu enwe ha ma ha ụfọdụ amaha ihe wụ ịma avụ amakwanụ m na ụdị ihe dụpụ be anyị ehe ị nwere ike mma anyị maa avụ ka anyị hụ gosi ụmụ ụwa ka ụmụ ụwa hụ ihe wụ ịma avụ eyi ngwa ọmụma
ewue omuekpe omelala ndụ n'inyileze omelala biko ka mụ na-akpọlue

na-egbu m ikpere mụrụ ụlọ ọlụ okorobịa ekele olu ka m na-enye ulu dolue ya okorobịa o, ewuo okorobịa adụkwa obodo ejụle oyi dolo nwoke mgbara agba dị mma ka mụ na-akpọlụ ewuwe nwoke na-egbu da ekwere ghụ e ewuo mmụọ egbu da ekwere ghụ e okorobịa na-egbu da ekwere gị o, na-egbu m ikpere mụrụ ụlọ ọlụ anyị. okoro mgbara agba dị mma okorobịa dụ obodo ejụkwa oyi dolu anyị. okorobịa o, ewu o, ị makwara onye ọbụla nọ n'ụdị ya ewu anyị. eme ihe okorobịa bịa obodo ejụ oyi o ewu ya ekwe m ikoro tv ya

iwu ịmara m akpa omaka inwe mberede ọkụ na uji na-agba ego ịmara uji na-agba ego nwa mberede ka mụ na-agba oku ọlụ ọzọ m wee aomakio

akpabatara ụfọs nwanne m olụla akwụkwọ ibe ọnwụ na-eme m ụlọ ụwa ewue ewue ka nna akwọ mgbo onwe igba alụgbolue onwe iyere eme ekele ka m na-enyere nwanne m bịa kelue

ị mara ihe iji obu ọma eme eme la chukwu na-enye ulu ụgwọ ọrụ ee ewue yowa ka m gọrọ ulu ee ulu ji eje eme ihe n'ihe eme ihe onye chọrọ ihe ọ na-arụ ọ na-arụ ee nwaanyị chọọ nke gị na-emeli udo nwoke chọọ nke ya ọ na-emeli udo ewue udo ka m kọrọ chukwu biko ji ekwe gọziere m ha chukwu ise ndị be anyị unu ahụgwo ihe mma anyị mere nwee ka a na-akpọ ịma avụ na ị kwara ya akpata oyi si ju m ahụ ka mma chukwu gọzie i megwo ise ime woo nabata anyị hmm, chukwu gozikwuo ulu ulu rote nwa agaji nwanyị rote m chineke na-akpọ ulu ọrụ enye ulu mmaji kwuru mmaji ka ulu na-eme ihe o jere agara ulu guruguru mma ndị iyi nwere ike Ngwa ụmụnne o, n'ọnwa aja ala Inyi na anyị nọ nwe, ma ndụ nọ abroad o, ma ndụ nọ obodo oyibo, ndụ nọ gasị aka niile dụ iche iche na-agba mbọ, ndị i nwere ike ịgwa ha.
Ihe a na-agwa ha bụkwa omenala ndị be ulu na-eme, ahụ gbahute, gbaa mbọ ka i me omenala a ndị be ulu na-eme maka na ebela sụcha mba niile enweghị onye anaghị eme ihe ọ na-eme e ji ama mba ọ bụ Hmm? ime nya ere aja ala Inyi le ndị ụbọchị ọ na-abụ o nwere ndị ụbala ruere eshi otuto ha niile alatazi Mm? Mhm, ọ bụrụ ebe aja ala Inyi le ndụ ụbọshị a la-eme onye ọbụla ga-alatazi onye me omenala ọ gbago ahụ o ere eshi eme Mm? ere eshi eme o nwere ọdụ onye a hafụrụ omenala ndụ be ha na-eme maka na ndị ụwa ọ hafụrụ akpọdụ iyi mana omenala ndị be ulu na-eme iru oyi mee anyị ịta ji eme ha na-akọchagwo gị ji eme nya ọ na-adọrọ gị ọnwụ maka na ha eleghị ekwe ọ lọrọ ka ere na ala ruo ha ahụ ọ bụrụ nji ike nụ, iwu ihe nye nna gị ọ nna gị ka ị ga-eri ihe nye mana eruo ije eme ya wachigwa emelekwe hafụ ilele ha anya i jide ihe ọ bụrụ ji ọ wụrụ ọkụkọ ị nwụta echi a kpọọ ụmụnna gị si ha la gị chọrọ ka gụgụsere nna gị ime ọ na-abụ oke gaje gaa gal ile erula eluigwe ile eru eyi aso ji akpọrọ gị aka enyere gị aka kwekere m ejerugwu ibe ọba ala nwụ hụchara ibere anyị nọ enwekwu isi ibere bụ banza ka anyị nọ ka ndebe ibe bụ anyị ibere bụ banza ejegwela m na ha lọshị m la ahụ la oge m akaw erururu m lee nwaanyị na-eji akwachacha ụrịa be m hụchaa m ahụ gbachaa ọtọ mechie ewuchi m mma bọ nke ashị mma abụọ nke ashị m ruo m ele egwu maka okwu ụwo m na-ekwuru mma atụ egwu ama nke eji m gbuo ege ha kpachara m ha shi m la ahụ n'oge m ha aka mụ nwarịrị amụ nshi eme omume m mebi ma agbanwere agbanwe ma abịachiri echi Mụ lee m lọrị, ma agbanwela agbanwe, ma abịachila echi. Iruo ka anyị hụ ndụ njọ n'ụlọ ha na-ata ahụhụ, anyụ amịrị ete onwe ha. Ịhụ ndụ nke obu ọma ka ha nọ na-eri ihe, na-egwuri egwu, na-aṅụ ọṅụ, aṅụ ezigbote ọṅụ. Ndụ nke na ndụ ajọ ihe lọrọ ụmụ ụlọ ata kịrịkịrị ka ha nyụọ amịrị, ha na-ete onwe ha, nyụọ nshị, ha na-ete onwe ha. Ụlọ ha dụchara ikerike. ụlọ ndị ezigbo mmadụ dị iche ha fụtaghala egwuregwu nnukwu pọtụ a nji ehu ya nji ụdụ mma abụrụ gị ụdụ pọtụ ọ ụdụrụ ya njiri ehu akwụ igwe akwụ igwe ewere ehu kekekekeke ihe oriri erele were ụmụ eferele mgbara ha lek lapụ ibe lek mmiri erele ulu nna ruo galaba ala aṅụ mmiri ha ala aṅụla ori iru ala bia ala ihe ala ngwuri egwu iru orie ibara ala gwa adọghọ ka ọ lọrọ ya o em, ka ka anyị gara nwewu ndị ndị na-eme ezigbo omume nọ mma ndị na-eme ajọ ezigbo omume Ajọ na-ata omume, ahụhụ ha anọla ahụhụ Okay, ihe ị nwere ngwa ndị mmadụ wụ ah, ndị mmadụ mewe ezigbo omume ihe mma achị ha ha ya nka bịara anya mewekwa ezi omume ịlọlọla ike mmadụ ịlọrọ ka ala akpa akpakpa mmadụ akpaba gbafụ ọ bụrụ ga- ka ịlọrọ achịchị kpa- dekefu onye lere ihe ile emebe eru isi ha kama ndekefu mmadụ ohu owetichie daa ohu ego ndụ erere ohu mee mara mkpachapụ mmadụ nke a jọrọ ahụchakwara ụmụ ihe a niile na ọ jara ahụchakwa ndị be anyị unu ahụgbo na ụmụ igbo ndemenụ ihe unu hụrụ nwee ka a na-akpọ ịma avụ anyị nọ na Ụmụchime na Inyi na-ese Omire abịa m ka m gwa unu ụmụ igbo ịma avụ wụ akara aka onyinye Chukwu na-enye Hmm? onweghị ihe ọdọ ndụ n'ime ya onweghị ere ọdọ esi eme ya ọ onyinye ọ omenala Igbo ọ ya ka anyị ji sị ịmara ihe nwe ihe a nwa akara aka Chukwu nyere gị ere ọ wụ na Chukwu nsi nye ya ịma ọ wụha sọsọ mgba egwu ma ọ wụ ngụ amaghị m ịmago ịmara ihe ọ wụ na nwụ na ọ ya wụ akara aka anyị bịara inye unu ngwa unu okwu sị unu ịmara ihe nwa akara aka Chukwu nye gị ma unu gbaa mbọ na-egosi akara aka mụ na-agwakwa unu do anyị na-arịọ unu ka unu gbaa mbọ na-esonyere anyị Ikoro TV na ka anyị na-ewetara unu ihe omenala Igbo na ụmụ ihe dịgasị iche iche a na-eme n'ala Igbo ka unu na-esonyere anyị ka unu na-amụta ndemenụ aha m ka wụkwa nwaada Ngọzika Anọliefo dịka m si gwa unu na mbụ awụ m onye Ụmụagụ Inyi nde be anyị ndewonụ
Igbo bụ Igbo ekene m unu aha m wu Ude Chinoso aha m bụ Igbo Eze Chinemere aha m bụ Ike Chibuike na-ekiri na Ikoro TV maka ihe gbasara omenala na ọdịnala Igbo